Ndidamva mawu. Anali okweza onenedwa m'mwamba. Tinali mu sitolo ina mu Limbe. Ngati chifukwa pambali pangapa padali mnzanga Zabowa. Timagula cholembera. Tili ku sukulu iyeyu ndidamubetsera fountain pen yake. Iyeyu ukamulakwira amayendera diso kwa diso. Tidangoti tchuthi yambeni, iyeyu anandikakamiza kupita ku sitolo kuti andisonyeze mtundu wa cholembera chake. Omwe anationa tikuitanitsa fountain pen ankangoti kulinji. Ine ndi Zabowa timadziwa kuti mtengo wa chinthuchi udali wotikomola posakhalitsa zolembera zitatu zidatulutsidwa mgulitsiyu amafuna kuti zabowa asankhe ya utoto wa kumtima kwake nane nthawi yomweyo ndinatulutsa ndalama mthumba kuti ndiombole yosankhidwayo nyamata onani mmamba maraya afanana ndinu alipo uyo inu vara alipo pezeka binobino pansewu chifukwa meneyo ndi nyatwa ndipo sikana onse alipo lilira inu pambuyo poona kuchuluka kwa ndalama zija maso ake adali thwanithwani kuyang'ana ndalama zija ngati zimafuna kuthawa kenaka adayang'ana panja adandikodola ona sikana kongola mbirimbiri panja ndipo alipo menya ulusi thinana yang'ana diresi wache alipo alipo wina mpikisana nayo anandifunsa sindidagwedezeke panjapo sindidayang'anepo ngakhale ndidamva kuti mtsikanayo adamenya ulusi mothinana sizidandikhudze mgulitsiyu sadadziwe kuti kuyambira tsiku lomwe ndidakumana ndi mzake wa namasaya uja sindinkafuna atsikana ena zimakhala ngati ndinapezedwa ndi mlandu woti ngakhale abale angandikonde motani sangandiwombole bwanawe ndiye ungapambane mayeso osakhudzidwa ndi atsikana ngenge yokoma m'maso ingapose pamenepa kapena wagwidwa ndi matenda akhosi adandiseka zabowa poona kuti ineyo panja paja sindidayang'anepo nayenso zabowa sadadziwe za namwali yemwe adandigwetsa kumsika uja ine ndi mnzangayo kusukulu tili kalasi imodzi tili kusukulu iyeyu sadadziwe kuti fountain pen yake ndidaibetsa chifukwa chomuganizira mtsikana wa kumsikayo kwambiri nanga nkadatha kuganiza za namwaliyu ndi zoti ndidaiwala fountain pen pamalo poti wina akadatha kuitola Zabowa akupitiriza kuyang'ana ma fountain pen awiri, ina inali m'manja mwanga tsopano, kuti asankhepo imodzi. Ndimafuna kumuuza zimenezi. Koma nditaganizira, sindidatero. Chomwe ankadziwa ndili kusukulu ndi choti ndimalephera kuwerenga, koma sadadziwe chifukwa chake. Zoona, ndimati ndikati ndiyese kuwerenga, chithunzi cha kumwetulira kwa namwali uja pa zenera la basi chimasokoneza zonse. Uwu udali moyo wanga watsopano. Chithunzichi chimapangitsa kuti mutu wanga ukhale ndi matenda apadera. Kulikonse ndinkapita, chilichonse ndinkachita, chizimba changa chidali namwaliyu, mtsikanayu, msungwanayu. Ona nokha anthu yamikira sikana uja panja koma inu chimwene ngati panda gula shati wanga alibe mwayi inutu kuru alipo ziwa sikana wabwino salora nyamata opanda shati wapamwamba. adatero mgulitsira akundiyang'ana pamodzi ndi ndalama zija. M'malo moyang'ana panja ndidayang'ana mu alumale a sitoloyi. Maso mu sitoloyi kumbali ya zovala sidakwanire. Kayalidwe ka zinthu kadali kobwerera m'mbuyo. Nayo shati ndinkasasidwa malondayi idali ndi fumbi. Akadadziwa kuti ine sitolo yanga idali fit of fit sakadataya nthawi. nanga munthu wovala mavisikoti angalole shati yosaoneka bwino pa gulu la anthu zoona panjapa padamveka mawu omwe adalandidwa ndi mgulitsi koma sindidafune kuti izi zindikhudze ngakhale khutu langa lidapitirira kumva za panja apatu nkuti panjapa anyamata awiri akukambirana woyamba anati bwanawe taona ngenge yabwino ngenge yoyendetsa zovala zomwe zili m'maluwa wayang'anitsitsa diresiyo inde mwana wamkazi wayipidwa ndi kavalidwe dresi imene asungwana ena sadayivalepo ikamadza wanda ndiye kuti ngengeyi itayamba kuponya mtundu wina kunena zoona ngengeyi ndi yachikoka taona kuyenda ngati sikufuna kuyang'ana ngati sikufuna kusonyeza kuti chakudya chikugwira ntchito yake pa thupi lake koma mwayi utakhalapo ndingagule makilogalamu ake onse paja iwe ukapeza ndalama zimakunyanyula ogula ndi zikhadabo zomwe kulekeranji sukuona kuti kuigulira dress iliyonse ikhonza kukuvomera ngakhale ndi lachiguduli aa chipangizo chopangidwa ndi manja ake chauta chilekeranji wayesa ndi enawa oti akavala diresi ngati ali pachika pachitsa uyu yekha ndiye ayi ndagoma ali wanga pansewu ndingaotche naye palibe angakhale nane mawu pavuta ndi pamodzi shati yabwerera ku sitolo ngati sugula ina ndiye kuti ngengeyi ikulavula nthawi yomweyo naye mgulitsi uja anandigwedeza alipo kumva boni wekha panja ine londola anatero mgulitsiyu uku akundiyang'ana zitheka uona anatero mmodzi mwa anyamata panja paja kwa nzake uja zikangotheka uli choncho ndiye kuti ngengeyi ilibe atsibweni ake choka zingatani nkufuna kuti mkaziyo akhale wanga basi chabwino zikuyenderani bwino inde ambuye alandire nsembeyi anyamatawo adapitirira kuyankhula kwa nthawi yoyamba ndidachewuka kuyang'ana panja paja ndimafuna kuona chifukwa kuseka kwawo kumanditenga mtima ndipo posakhalitsa anyamata ena adalandirira mawu oyamikira aja ngati nyimbo nditayang'ana panja mwini kuwalayo ndidamuona Tili m'sitolomu timayang'ana kumadzulo. Kumanja kwathu kudali Tilitonse supamaketi. Mwini kuwalayo amayenda mumsewu chakumanzere kwathu. Uyu anali mnzake wa Namasaya uja. Nthawi yomweyo ndinaiwala zakuti tinali musitolo. Ndinachita zinthu. Bwanji ukututumuka ngati wamva kuti dziko litha lero? adandifunsa Zakuwa uku akuvutika kusankha imodzi mwa fountain pen zija. Nditamuona namwaliyo ndinafuna kumuuza mnzangayo zomwe ndidaganiza koma ndidalephera. Nthawi yomweyo ndidatuluka m'sitolo muja ndi changu champhezi. maso anga atangoti dwi kumuona mtsikanayo mtima wanga udali phaphapha kuchoka m'malo mwake ndipo namwaliyo adandiyang'ananso analidi nzake wa namasaya ndidathokoza maso anga inde sindandinamize